Yeah, iontach, ok. So is mise Laura agus um, is ealaíontóir agus is múinteoir mé. Agus bhí mé ag obair i do scoil ar feadh dhá bhliain ar tionscnamh scoil ildánacha. Mm-hmm. Agus bhí ana um, sásta orm bheith ag obair le gach duine i do scoil agus bhí an coiste ildánacha iontach agus bhí muid ag obair go dian ar a lán tin tionscnamh ealaíon ar feadh dhá bhliain. Agus nuair a bhí mé ag caint leis an coiste ildánacha, chonaic mé go raibh suim agaibh i mandalas. So tagann mandalas ón Ind agus sin traidisiún atá acu agus tá siad an-daite agus an-ealaíonta. So anois tá mé ag taispeáint cúpla sleamhnán daoibh agus feicfidh sibh mandalas difriúil. Ok so anois em I'm going to bí ag share screen so fan cúpla soicind. Iontach. Now on, oh, gabh mo leithscéal. So fan second one gabh mo leithscéal. Iontach. Anois, so sa sleamhnán seo, Tá mandalas i gailearaí agus tá an gailearaí seo i Londain. So sa pictiúr feiceann sibh go bhfuil na mandalas ag úsáid ciorcail, a lán ciorcail ag éirí níos mó is níos mó is níos mó agus tá patrún ag na ciorcail. so tá mé just ag dul isteach. So tá a lán dathanna difriúil ag an mandala seo agus tá sé an-mhór ar an bhalla sa gailearaí. So tá mandalas i ngach sórt eh, size, ana-bheag i, i cóipleabhar agus ana-mhór ar bhalla i gailearaí. So sin pictiúr amháin, so stop mé é agus tá mé ag dul go dtí pictiúr eile dududu now gabh mo leithscéal. Now anois níl ach an bosca ag teacht suas just fan go bhfeicfidh muid. Tá sé sórt dif uh, deacair do do desktop ní

Níl mé cinnte cad atá ag tarlú anois. Bhí an chéad phictiúr ceart go leor ach anois tá siad ag imeacht.
Taispeánann sé seo a pháistí go bhfuilimid ar fad ag foghlaim, nach bhfuil? Faoi rudaí nua. So, Nóra, cad tá, tá tú ag iarraidh pictiúr eile a roinnt nó an físeán?

camera ar spota buí i gCorn. exit minimal view. Ok, arís tá mé ar ais agus share screen arís ag teacht ar ais go dtí an fillteán.
Yeah, nuair a bhuaileann tú share screen ba cheart go dtabharfadh sé rogha duit ansin ar Yeah. cúpla cúpla Rogha. fuinneog éagsúil. Yeah, agus tá- raghaidh go ceann atá uait.
Fillteán mandalas agam. Mhm. So, leis- ag- like, yeah. Tá an fillteán ar Ach- siúl an- Ok, agus an bhfuil na grian- tá tú ag iarraidh iad a dhéanamh níos mó an bhfuil?
Yeah.
Ok, so de ghnáth, it's just double click orthu anna, Okay, iontach. an materials.
Iontach, go raibh míle. Yeah. So anois, an bhfuil tú ábalta é a fheiceáil? Tá just, tá sé nó seacht cinn beaga ar an scáileán, nó ocht, seacht cinn. Tá pictiúr mór le preview ag teacht suas.

let me see, b'fhéidir so stop sharing it for a second agus déan iarracht share arís agus féach an bhfuil an ceann mór le feiscint. Anois eh, mar, mar fhuinneog.
Um, Anois, ok, tá an fillteán agam. Dul ag share screen arís. Yeah. Mm -hmm.
agus níl sé le ar an Níl sé le feiscint. Níl. Níl.
Ok, bhfuil sé sin i do Google Drive nó iCloud Drive? Ó níl.
Tá ar an desktop.
Ar an desktop. Tá mé just ag cur iad ar an desktop as an fillteán just fan go bhfeicfidh muid. Yeah, b'fhéidir go n-oibreoidh sé sin. Tá gach duine chomh foighneach linn. Maith sibh, guys. An-fhoighneach ar fad. Maith sibh. Bhfuil mandala déanta ag aon duine atá anseo cheana féin? Ar bhain sibh triail as mandala a dhéanamh? Cé atá ansin? Lúcás, bhain tusa triail as? Agus Caoimhe, an ea? Agus conas a d'oibrigh sé? Is féidir leat unmuting a dhéanamh ort féin, Lúcás, ansin ar feadh nóimeat. Conas, conas a dhein sibh an Mandala, abair liom?
Bhuel, rinne mo mham é dom.
Agus dhein sise na ciorcail, an ea? Yeah. Agus ar líon tusa isteach just an raibh, ah, there we go. Táimid ar ais, táimid in action, iontach. Maith thú, maith thú is féidir leat a rá linn níos déanaí, Lúcás. Tá mé leis, oh, yeah.

agus ag dul níos mó, níos mó, níos mó agus ag úsáid an patrún céanna an t-am ar fad. Okay, so bí ag féachaint ar na líne, ar na patrúin agus beidh tú ag sort ábalta iad a úsáid nuair a bhfuil tú ag déanamh do Mandala féin. So nuair a bhfuil mé ag taispeáint na sleamhnán daoibh, B'fhéidir tá tú ag úsáid leathanach agus tá tú ag tarraingt síos cúpla smaoineamh, cúpla ideas chun do mandala féin a dhéanamh. So tá tú ábalta bheith ag tarraingt nuair a bhfuil mé ag dul tríd na sleamhnáin. Iontach. So anois táim ag iarraidh eh, sleamhnán eile a thabhairt daoibh so fan go bhfeicfidh muid.
Conas go mbíonn fhios agat gur happy mandala atá ann, Laura.
Gabh mo leithscéal. Conas go mbíonn fhios agat gur happy mandala atá ann? Oh yeah, bhí, uh, fuair mé iad ó um, suíomh ealaín, so tá cúpla mandala ag teacht ón áiteanna eile mar an Ind nó mar ón Gallery London, so tá siad ag teacht as a lán áiteanna agus fuair mé Happy Mandalas ón suíomh eh, website, suíomh ealaín. Suíomh ealaín. chun eh,
sleamhnán eile a thabhairt daoibh so fan go Hi Múinteoir Masha. Conas tá tú? Sa sleamhnán seo tá an sleamhnán seo gabh mo leithscéal as an Ind

agus ina traidisiún tá na mandalas ag ag tarlú b'fhéidir ar feadh lá amháin. So níl níl na mandalas ag dul suas ar an mballa, tá siad síos ar an urlár as sand agus ansin tar éis cúpla lá tá na monks ag cur an

mandala ag tosú í lár agus sin cearnóg agus tá an cearnóg i gciorcal mór agus ar an taobh seo tá an gaineamh daite i little plastic yoghurt pots so caitheann na monks a lán ama ag obair an-chúramach ag ag déanamh an mandala. So anois agus an bhfuil más bhfuil aon ceisteanna ag aon duine b'fhéidir táimid in ann an chat áit a úsáid nó cuir suas do lámha agus b'fhéidir beimid in ann iad a unmute. Ok, so más bhfuil aon ceisteanna nó aon um, comments ag éinne uh, eh, úsáid an chatbox le do thoil. So anois tá mé ag cur an picture seo stop.

Agus sin mandalas um, mandalas uh, gan aon dathanna agus sin tá a lán em siombailí sna mandala seo chun do em mandala féin so nuair a bhfuil mé ag féachaint ar gach duine tá a lán daoine anois ag úsáid peann luaí agus tá sibh ag tarraingt sin iontach

Smaointe. Smaointe.
Smaointe, yeah. Smaointe um, patrúnacha le feiceáil ar na mandalas. So ag, tar, ag tosú i lár agus sin ag teacht amach is amach is amach.

Okay, agus an picture seo tá um, ealaíontóir sa bhaile ag dathú an mandala ag úsáid péint óir, so péint an-dheas, agus sa sleamhnán seo níl siad ag úsáid gaineamh, so anois tá siad ag úsáid péint. Agus nuair a bhfuil muid ag déanamh ár mandalas beidh muid ag úsáid marcóirí nó pionsalaí ildaite. So tá a lán

All right. And I'll stop leis an mandala seo. Agus anois tá uh, pictiúr amháin fágtha. Agus sa pictiúr seo

agus um, mandala bheag, mandala níos, uh, níos mó. So, anois tá mé ag stop agus tá físeán beag agam so fan go feicigh muid. Mm -hmm.

Ana-chuid mata in úsáid, Laura. Cuid mata.
Ana-chuid mata in úsáid. Agus arís ag úsáid gaineamh ildaite, coloured sand. Agus féach, tá siad ana-chúramach. Agus yeah, tá a lán symmetry. ag tarlú le Mandala agus tá siad ag obair le chéile. So sin rud atá tú in ábalta a bheith ag déanamh le do chlann.
An féidir gaineamh um, daite a cheannach anseo um, Laura? An mbeadh sé ar fáil san Art and Hobby Shop nó áiteanna mar sin? Níl mé róchinnte ach anois nuair a bhfuil mé ag déanamh Mandala níl mé ag úsáid gaineamh, tá mé ag déanamh ar leathanach ach ar Dé Déardaoin beidh mé ábalta rud a thaispeáint ag úsáid rís agus ag cur food colouring i rís chun sórt rud similar a dhéanamh. cosúil leis a dhéanamh é. cosúil leis a dhéanamh, sin é.
Wow. Ó, agus ansin tá sí imithe. Okay, stop? An ea?

Bileog A4, bán an an dubh an dath is fearr ach aon aon bhileog A4. Marcóirí dubha Marcóirí dubha agus siosúr. Ok so an céad rud, céim a haon. So tá mé ag cur síos mo em scrín agus fill an bileog mar seo. Ok so fill an bileog mar seo chun dhá triantán a dhéanamh agus bí cúramach leis na cúinne. Téigh go dtí an cúinne. So tá tú ag fáil dhá triantán. Iontach. Okay. Dhá triantán. Agus seo an uh, slí chun cearnóg a dhéanamh as uh, bileog A4 agus tá sé an-, um, láisiúil do a lán um, rudaí eile. So Dhá thriantán agus anois tá líne agat anseo, ok, líne díreach. So, b'fhéidir just fill an bhileog arís just chun an líne díreach a fheiceáil anseo. Ok. So, eh, agus ansin táimid ag gearr

Cuir na cúinne le chéile más féidir leat agus fill go deas néata. So anois tá ceithre triantán agat agus fill amach é. Agus mar seo tá an lár agat. Ok so beidh muid ag úsáid an um, áit seo mar lár. Okay. Um, so tá mé um, a fuair mé a lán rud ciorcalach ón mo theach féin chun a úsáid mar um, na ciorcail a dhéanamh so tá a lán rudaí le different sizes saghsanna difriúla gabh mo leithscéal pláta just rudaí atá i do theach féin plátaí rudaí bheag

i theach anois agus tá tú ábalta iad a úsáid ach ná bí buartha just bí ag féachaint orm. Ó yeah, tá um, linne ag um, príomhoide Máistir. agus uh, an bhfuil rudaí ciorclach ag éinne eile ó tá um, Tá a lán rudaí ciorclach ann. Ok so ag ag tosú leis an ciorclach bheag so bhí Pritt Stick agam. Tá mé ag cur é i lár. So déan iarracht é a chur i lár um, so

Tóg ama ag déanamh um na ciorcal. So anois tá dhá ciorcal agam. Okay. Anois uimhir a trí, ciorcal a trí, tá mé ag úsáid um, cupán féasta.

le gach ciorcal. Iontach. Anois tá rud ciorclach eile agam agus cuir sé tá mé cur é ar mo bhileog agus an-chúramach tá mé ag déanamh ciorcal eile. Okay. Anois tá babhla agam so tá mé cur síos an babhla agus bí cúramach nach bhfuil sórt eh, coco pops nó aon rud fós sa bhabhla so babhla glan cuir é síos. Iontach. Tá a lán ciorcail agam anois agus b'fhéidir tá fan go bhfeicfidh muid tá pláta agam agus tá an rud seo agam so cad atá an ceann is mó iontach so.

i do theach féin agus más bhfuil protractor agaibh tá tú ábalta é a dhéanamh agus fan go bhfeicfidh muid beidh mé just ag tabhairt, ag taispeáint físeán bheag agaibh anois chun an rud céanna a dhéanamh le ag úsáid protractor so fan go bhfeicfidh muid.

Cool. Um, go bhfeicfidh muid tá mé ag just cur uh, físeán eile chun taispeáint daoibh é an rud seo a dhéanamh más bhfuil protractor agaibh ach tá tú ábalta a dhéanamh um, gan just ag úsáid plátaí. An bhfuil sibh ag feiceáil an físeán ní

nó cuir lámh suas má théann tú síos go dtí bun an scáileáin, brúigh ar Reactions agus brúigh ar an láimh nó Ok, iontach. an bualadh bos. Bhfuil aon duine ansin go bhfuil ag iarraidh ceist a chur? Fiú. Ó, tá.
Um, Aon duine?
Wasn't me. Definitely wasn't me. Who did what? Bhfuil ceist le cur? Tá lámha suas ansin. Muintir Uí Conaíle, bhfuil sibh ag iarraidh ceist a chur? Ní féidir liomsa muting, unmuting a dhéanamh, Múinteoir Ruth.
No tá sé An bhfuil aon cheist go tar agus ara? An bhfuil ceist agat? Cad é an ceist? Conas Conas a tá tú a mháistir? Tá go hiontach.
ó thit a fiacla amach.

Ceapann mé, níl mé cinnte.
No, sin um, máthair an cúpla Seán, an cúpla i rang Síle agus Deirdre.
Cé tá gán? Tá abair rí Iman sé má le. sé caint.
Yeah, um, dúirt mé sin mami um, an beirt i rang múinteoir Deirdre agus Síle, an cúpla. Iontach.

Now, bhfuil aon ceist ag aon duine faoin ealaín? Does anyone have a ceist about the ealaín, about the mandalas? Bhfuil aon ceist ag aon? Derek de Gallaí, bhfuil aon ceist agatsa? No, níl.
Bhí an múinteoir a bhí i gceist ag tabhairt an rud seo chomh hiontach gur fhreagair sí na ceisteanna go léir a mháistir agus an rud á dhéanamh aici. D'fhreagair tú Laura go raibh míle maith agat bhí tú bhí sé sin chomh héifeachtach an-éasca é a leanúint agus bhí sé gníomhach go leor chomh maith. Go raibh míle míle maith agat agus bhfuil fhios agaibh a pháistí bhí Laura beagáinín buartha faoin Gaeilge ach bhí Gaeilge iontach ag Laura. Bhfuil?
An-mhaith. Maith thú Laura.

úsáid do samhlaíocht féin an t-am ar fad. So anois tá mé ag taispeáint patrúnacha daoibh ach le do thoil úsáid do samhlaíocht féin nuair a bhfuil tusa, nuair a bhfuil sibh ag déanamh do Mandala féin. So anois tá mé ag eh, taispeáint agus ag eh, tarraingt patrún difriúil. Okay, just ar bhileog chun um, sort uh, practice a dhéanamh. So anois tá um, anois just chun tá sé níos éasca é a fheiceáil ag úsáid marcóir dubh. So tá mé ag just ag tarraingt patrún difriúil So mar beidh patrún difriúil i ngach cuid den na ciorcail nuair a bhfuil sibh ag déanamh so ehm sort patrún mar seo. So sin sort ehm

líne sna triantáin, just rudaí an-simplí chun sonraí a chur istigh. So anois tá mé ag cur spotaí agus líne istigh ann agus anseo leis na bláth b'fhéidir Ciorcal eile. Ciorcal istigh anseo anois agus um, san blá uh, sort ard squiggle Agus chun patrún éifeachtaigh a dhéanamh, tá tú ag déanamh an rud céanna arís is arís agus ansin tá sórt patrún éifeachtaigh ag tarlú. So sin just em mo smaointe ach em em tá mé ag tnúth go mór le do mandalas a fheiceáil em. cuid eile. So anois tá mé ar ais ag dul ar ais go dtí do mandala cearnóg ar an cearnóg. Ok, so anois tá mé ag cuir mo um, patrún istigh. So an céad rud tá tú ag dul timpeall na ciorcail le marcóir dubha. Marcóirí dubha. Ok, sin an céad rud agus mar ní raibh mé ag úsáid compass agus mar seo níl like na ciorcail ana ana exact ok ach sé alright um so ag úsáid marcóir dubha agus ag dul timpeall

mandalas féin a fheiceáil Dé Déardaoin. So tá cúpla lá agaibh chun iad a tharraingt agus b'fhéidir baint triail as na sampla.

Tá an-sásta orm iad a fheiceáil. So anois tá mé ag féachaint ar mo pátrúnacha agus tá mé ag smaoineamh ar na mandalas a bhí sna sleamhnáin sa taispeántas ag deireadh an ceardlann agus tá mé ag tosú anois. So i lár

Samhlaíocht féin a úsáid an t-am ar fad. Okay? Agus anois tá mé ag dul go dtí um, an dara áit anseo agus ag cur isteach um, an pátrún agus Agus tá mé ag cur isteach sonraí. Agus tá muid ag úsáid mata nuair a bhfuil muid ag déanamh um, mandala, so bí ag uh, um, Bí ag díriú ar sórt symmetry agus pátrún a leanúint. Ok so nuair a bhfuil tú ag fill an triantán um you're hoping tá an rud céanna i ngach áit. Ok so anois tá mé ag dul eh ag tosú ar an tríú. páirt anseo agus anois tá mé ag tarraingt triantán. Agus ná bí buartha, Tóg a lán ama agus déan a lán iarracht leis é. So anois tá triantán agam agus tá mé ag cur isteach sonraí spotaí bheag.

Agus anois tá mé déanamh sórt uh, petals ard ar bláth. So. Agus nuair a bhí na monks ag déanamh iad san Ind agus rudaí eile, uh, áiteanna eile, an aclaíocht seo sórt cosúil le mindfulness, so sórt cosúil le meditation. Mar tá tú ag déanamh sórt an rud céanna arís is arís.

mo mandála. Ok. Agus anois tá mé ag dul ar ais go dtí Triantán. Triantán Mhór.

Agus ná déan dearmad le sonraí a chur isteach i do phatrún. Iontach. Agus anois níl ach um, ciorcal amháin fágtha agam. agus ansin beidh mé ag dul ar ais chun sonraí a chur sna patrúnta ach anois tá mé ag cur isteach línte sórt le stríopaí, línte bheaga seo, ok, líne seo agus tá mé ag déanamh é arís is arís is arís.

Tá mé críochnaithe anois le mo le na ciorcail agus ó

An-deas. Tá buí agus dearg agus an-, go deimhin. Emma, Oh, an-deas, Ruairí. Tá sé sin cosúil leis an Galaxy, nach bhfuil? Mm.
Iontach. Chomh maith. Em, Muintir Chonaill taispeáin dom. Tá an ceann sin an-deas. Maith an cailín. Wow, go hiontach. Muintir Uí Chonaíle, an-deas. Mandalas deasa a bhfuil amuigh ansin.

Go hiontach, ana mhaith. Cad fé do dheirfiúr? Ceann déanta aici? Níl, go fóill. Cé eile? Dáivid? An bhfuil tú ag féachaint agus ag foghlaim?
Iontach sin é. Um, agus Níl an cruth ann fós. Sin go breá, go hiontach.
Just do the squiggly lines like this. Bíonn foirfe mall, nach mbíonn? Ach amháin ag an máistir. Cad fé Lily? Spáin dom an bhfuil ceann déanta Lily? Níl. Caithfidh tú liathróid peile a úsáid chun é seo a dhéanamh. Ó tá sé déanta ag an deartháir. Maith an buachaill. Ana mhaith Dónall. Ó, go hálainn.
Ó agus Molly agus Éanna. Ó go hálainn. Ó ana dheas, ana dheas.
Ó go hálainn. Cúpla cinn ana dheas déanta. Tá siad go léir difriúil agus sin an Tá? Tá siad go léir ana difriúil agus sin an tábhachtach.

An bhfuil sé tábhachtach go n-úsáideann tú b'fhéidir sé cinn nó you know, an bhfuil aon um, comhairle agat, any advice ó thaobh na dathanna, cé mhéad a úsáideann tú?
Sínteacht. Um, b'fhéidir Bhíomar ag díriú ar patrún nuair a bhíomar ag tarraingt an mandala. So arís leis na dathanna, i mo thuairim, beidh sé an-deas chun patrún a dhéanamh leis na dathanna. So b'fhéidir nuair a mbeidh, nuair a bheidh mise ag dathú isteach mo mandala, beidh mé ag piocadh b'fhéidir sé cinn dathanna is fearr liom agus dathanna is maith liom a chur le chéile. So is maith liom sórt dath gorm a chur le oráiste so beidh mé ag úsáid iad agus sórt
Gorm agus bán do Chill Mhantáin, an ea? Sin é.
Sin é freisin. So is féidir linn dubh agus ómra a úsáid más maith linn le haghaidh Cill Chainnigh. So b'fhéidir, you know, dathanna is fearr libh a úsáid ach bí. cúramach chun patrún a dhéanamh leis na dathanna so b'fhéidir páirt amháin don mandala tá tú ag úsáid le dathanna Chill Mhantáin gorm agus buí a úsáid timpeall an páirt seo go léir. agus ansin tá tú ag dul go dtí an páirt le triantán agus b'fhéidir táim ag úsáid gorm arís ar em mar is maith liom é ach anois ag úsáid b'fhéidir eh bándearg. Ok so ag dul timpeall leis na em. leis an gorm agus bándearg don an áit an páirt seo go léir agus ansin b'fhéidir san chuid deireanach b'fhéidir ag úsáid na dathanna go léir, na sé cinn i patrún. arís. So b'fhéidir gorm, bándearg, buí, gorm, bándearg, oráiste nó rud mar seo. So i mo thuairim tá sé an-éifeachtúil chun patrún a dhéanamh leis na dathanna.

chun leanúint ar é tar éis tamaill so you know ná bí buartha tá a lán am agaibh chun é a dhéanamh go deas néata. Ok. Um, agus tá mé ag súil go mór um,

is ainm dó agus tá sé ag taispeáint sórt leideanna grianghrafadóireachta gach lá ar an YouTube channel agus bí ag féachaint ar an YouTube channel. chun na ceardlanna grianghrafadóireacht a fheiceáil agus. Laura, Chuir an máistir amach an nasc sin aréir do gach Mamaí agus Daidí ar Aladdin, so is féidir dul isteach ar an teachtaireacht a chuir an máistir amach aréir agus just brúigh ar an darna link nó nasc agus sin an ceann don ghrianghrafadóireacht. So tógfaidh sé díreach isteach tú go dtí an video ar youtube, níl ort youtube a oscailt ná aon rud, just brúigh ar an nasc ar an link agus tógfaidh sé díreach isteach agus d'fhéach an máistir air, tá sé an-suimiúil agus d'fhoghlaim an máistir cúpla rud aréir mar gheall ar conas mo fón a úsáid níos fearr chun grianghrafanna a thógaint, so Yeah, tá mé an-bhuíoch de Laura as ucht é sin a dhéanamh. Iontach, agus tá mé ag tnúth eh, go mór le na grianghrafadóir agus iad a fheiceáil b'fhéidir an chéad uair eile. Sin é.
Agus beidh fístéip nua amárach, so tá ceann amháin ar YouTube inniu, ceann amháin ar YouTube amárach, ceann amháin ar an gCéadaoin, ceann amháin ar an Déardaoin, agus ansin beidh na grianghrafanna réidh agus tá a fhios agam, tá múinteoir Maisie tar éis beart mór grianghrafanna a chur go dtí an máistir a tógadh mar chuid den Scoil Ghlas don Bithéagsúlaíocht, don Biodiversity Laura, so beidh siad sin ag dul suas ar suíomh idirlín na scoile chomh maith agus ansin beidh comórtas eile b'fhéidir againn de ghrianghrafadóireacht an tseachtain seo chugainn ag éirí as an obair atá déanta ag daoine ar na fístéipeanna. Á, á, iontach, go raibh míle. Um,

Agus an dtaispeánfaidh mise mo spaniel anseo, tá sé ina chodladh ar an, tá sé ina chodladh ar an dtalamh. Charlie? Feictear, an bhfeiceann sibh Charlie? Tá Charlie beagáinín sean agus tá sé tuirseach inniu. Sin é. OK Laura, oh wow, tá an ceann sin go hálainn ar fad, an ceann le buí agus dubh. Ailbhe, tá sin déanta agat Ailbhe, an ea? An bhfi, má tá daoine sásta ar feadh nóiméad, an féidir le gach duine an píosa obair atá déanta agaibh inniu a chur suas ar an scáileán, ná blocáil do aghaidh, agus bhfuil sibh sásta má thógann an máistir just pictiúr tapaidh den obair atá déanta ag gach duine, ok? A Mhúinteoir Ruth. sin é. Agus cuirfimid ar Twitter na scoile é seo. Glacfaidh mé print screen freisin. Sin é agus tógfaidh mise an chéad cheann eile. Go hiontach. So now, míle buíochas. Do Laura, as ucht an obair atá déanta ar maidin agus míle buíochas do Mhúinteoir Áine, Múinteoir Líoslais agus an Coiste Scoile Ildána agus an féidir linn gach duine anois n'fheadar an féidir linn unmuting a dhéanamh ar gach duine, Múinteoir Ruth, agus is féidir linn bualadh bos mór a thabhairt do Laura an obair atá déanta Maith sibh ar fad, míle buíochas Laura agus a haon déag a chlog ar an Déardaoin an chéad seisiún eile agus beidh spórt agus agus bígí ag críochnú na pictiúirí anois nó b'fhéidir ag déanamh ceann nua más maith leat idir seo agus an Déardaoin agus beimid in ann iad a fheiscint, ok? Did you flip that off? Ciall. Ok. Tá Laura ag caint. Tá sé buise suas. Míle buíochas Laura. Slán gach duine feicfimid sibh ar an Déardaoin. Ok? Deas gach duine a fheiscint. Slán.